Jenaba. Jenaba.
Naam. Isa wane ya? Jenaba. Naam. N'i ma don jigi kɔrɔ k'an malo sutura Jenaba walayi n sigitɔ de don malo kɔnɛ kan wa n jigi tigɛra dɛ. isa wala ɛ ko ka don e jigi kɔrɔ wa jɛnɛba n b'a kɛ cogo di ayi kana to bɛɛ tulo ka don nin na dɛ ɛ mun ne la ɛ dutigi ka na jɔ a muso ma k'o ka don ale jigi kɔrɔ ɛ ne jigi waarola an minnu ye dudenw ye an bɛ mun de kɛ sisan han i t'i yɛrɛ kɛ cɛ ye ba sinɔn m'i ye dɛ jɛnɛba
i b'a dɔn mun bɛ yen wa an mun bɛ yen
isa kɔfilɛ ɲɛfilɛ dabila mun de bɛ yen fanta jɛnɛba taa kuma fanta fɛ fanta de kalikan de don bi ko fo ne de ka taa nan san sugu la ka na n'o ye hali bi wa
ɛ n ko ne kumana fanta fɛ tobilikɛ ko la han tiɲɛ yɛrɛ la fanta fɛnɛ ka ko ka gɛlɛn dɛ ɛ mɔgɔ jumɛn b'i cɛ bila ko ka taa nan san oh, jɛnɛba
o ye ko ɲɛnama ye yan ah, tiɲɛ yɛrɛ la jɛnɛba ɔ oh, e bɛ fɛ ne ka mun kɛ sisan jɛnɛba ne bɛ fɛ i ka don jigi kɔrɔ de ee jɛnɛba n'i ye cɛ ye ka muso fila ta oh. filanan in i bɛ sɔrɔ jogo dɔ b'o la o tɛ fɔlɔ la i ka muɲu an'i ka sabali walayi jɛnɛba o min b'i la i bɛ don arijinɛ kɔnɔ aa cɛ walahi aw cɛw wa n'aw kɔni mago bɛ muso la aw bɛ se kuma dumani sugu bɛɛ la k'a fɔ a ye sa
aw muso nɛgɛncogo wa kabako don ne ko mm. e bɛ fɛ ne ka mun de k'e ye sisan e k'o fɔ ne ye ta eh, ko ne ka taa nan san ko najina ko jaba ko sogo a y'a fɔ fɔcogo dɔw la ne tɛ najina ninnu dɔn fo b'a fɔ ko n'a ye min fɔ ko ne ka segin o kan jɛnɛba don jigi kɔrɔ i k'a minɛ ka taa sa
isa n y'a faamu n bɛ taa nin kelen kɛ bari furumuso ɲuman n'a cɛ jigi waarolen sera a ma i kan ka don a jigi kɔrɔ bari ne somɔgɔw bɛ ne bila ka na kuma min u y'a fɔ n ye ko furu ma nɔgɔn dɛ walayi jɛnɛba ko nka furu mhm. n'i tora a la mhm. a gɛlɛyara cogo o cogo i b'a tɔnɔ sɔrɔ o ye tiɲɛ o yɔrɔ de kama mhm. n b'a kɛ ah, n'o tɛ i sinamuso bɛ ga la oh. ka t'o ka nan san isa yɛrɛ k'o da i ɲɛkɔrɔ ka lajɛ dɛ tiɲɛ na a ma nɔgɔn ah. a ma nɔgɔn nka n bɛ taa nin kelen kɛ oh, jɛnɛba ko najina o kana ɲina dɛ i b'i jija i ka taa nan in san jɛnɛba muɲu ni sabali min b'i la o de y'i diya ne ye i y'a mɛn ne ye fara kan ko diya de y'a kɛ o i ka di ne ye koyi i ka di ne ye fo k'a faga wa i tɛ bɔ i ka golo kan fɛnɛ i y'a faamuya. isa n bɛ min f'i ye k'a gɛlɛya i ma isa i yɛrɛ kɛ cɛ jɔlen ye ɛ dutigi yɛrɛ ka kɛ tan to fɔ ko sagamɔnɛ y'a muso kɔ han e muso mana e bila yɔrɔ o yɔrɔ e bɛ yen nɔ. n y'a nin bɛɛ faamu sa jɛnɛba han e ka taa nin sangonaba in. n bɛ nin kelen kɛ.
awɔ taa san.

fasojɔ baara tɛ taa cɛsiri kɔ o mun bɔra k'o fɔ aw ɲɛna ni ala ye n da a ye n kɛ hɔrɔn kamalen ye ala ye n da a ye n kɛ hɔrɔnmuso ye musoya ma fɛn tiɲɛ cɛya ma fɛn tiɲɛ dusukolo de bɛ baara kɛ ni maa min banna baara ma e b'i minɛ k'i di baarakɛlaw de ma u b'u kɛ cɛsiri juru ye waleya mɔgɔw taamara u sera dugu cɛkɔrɔbaw ma cɛkɔrɔbaw ye hakilina ɲuman de d'i ma n'i kɛra aritisiba ye walima i kɛla jamana baarakɛlaba ye ni hakilina ɲuman t'i fɛ baara kɛra fu y'i bolo sitan
aa ah, ne ka sitan filɛ sa eh, sitan aa ah, tiɲɛ yɛrɛ la i m'a dɔn e ne ka di ɲɔgɔn ye han
faran kɔni aa ah, e yɛrɛ k'i miiri an ka furu doncogo la an ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn an ka banaw ye kelen ye an ɲɔgɔn kanu an kɛra ɲɔgɔn fɛ fo ka na kɛ furu ye ah, nka sitan eh, furu yɛrɛ fɛnɛ a ma tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan fɔlɔ ne ba bɛ ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ n na o na bɛ n wele ka na sigi k'i ye ko dɔ k'a la ah, ne fɛnɛ m'o faamu dɛ e fara
e fɛnɛ sa don o don e de bɛ ne lasigi k'e ba ye kuma dɔ f'i ye ko ne y'o kɛ n'a m'a fɔ ko n y'a bugɔ dɛ a b'a fɔ ko an mun bɛn'a ci dɛ ni n terimusow y'a don tan dɛ don o don e de b'o kɛ i fɛnɛ ka sabali kana minɛ mɔgɔ kan ma sa han
a dun ko ne ma ko eh, o don k'e ye gɛɲɛ bɔ buguni da fila k'o da ko n'ale m'a ta i ka dabada ma k'i bɛ fa bɔ a la ko buguni da wa fara ne sitan ne ma n ba bugɔ wa ne tɛn'e ba bugɔ ni ne ye gɛɲɛ ta e ba kama o kɔrɔ tɛ ko ne bɛ na ne ye gɛɲɛ ta n yɛrɛ ba kama a dun fɔra ko muso kan ka i cɛ ba kɛ i b'a fɔ k'i ba ee hakilima yɛrɛ bɛ sɔn nin kuma sugu ma a kɔni bonyara ne hakili ma dɛ nka hali bi ne bɛ min ɲini e fɛ e ka sabali i ba de don ne ba y'i ba de ye sabali i k'i bolo da i dusu la ɛ bugɔli man ɲi dɛ ee eh, faran dɛ i ɲɛ bɛ dɛ ne ma da la n'u ka bana in de tɛ e ba la o alzheimer wali mara eh, o fana ye bana sugu jumɛn o ye bana suguya min ye a ɲinali bana o i bɛ to ka ɲina i yɛrɛ ma i bɛ to ka segin kumaw kan ko fila fila walima i b'i miiri dɔrɔn ka nkaloni dɔ labɛn ten tɔ min ni tiɲɛ bɔlen o ye bana juguba ye dɛ wa a bɛ mɔgɔkɔrɔba caman de la an ka jamana kɔnɔ u t'a kalama
ee sisan ne ba de don mɔgɔ min y'i kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye ee a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye ne b'a dɔn dɛ nka n'i ba ani muso n'u bɛ du kɔnɔ ɛ ala de y'aw sabanan ye nin ye tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye ne t'o dɔn dɛ ala de b'o dɔn nka hali bi e ka sabali i y'a mɛn ne b'a ɲini e fɛ o mhm. e ka da ne la bari furu y'o de ye koyi ni danaya tɛ furu o furu kɔnɔ aw kɔni bɛ sigi dɔ de latɛmɛ aw tɛ furu la e ka sabali ka da ne la n'i ba ye min f'i ɲɛna i b'a sɔrɔ i ba y'a ta de fɔ mɛ k'a fɔ ko ne de ye fɛn ta min bɛ e ba tɔɔrɔ k'o k'a la ne sitan tɛ sɔn o ma dɛ ne bɛ e fɛ o ma kojugu e bɔra muso min na ne tɛ se ka ban o la o sitan e ka nin kuma ninnu ka di ne ye o ni e yɛrɛ kumana tan ne bɛ nisɔndiya nka ɛ bako fana ka gɛlɛn dɛ ne kɛra fɛn o fɛn ye ne ba de don diɲɛ diyara ne bolo a goyara ne bolo ne ba de don ɛ u b'o de fɔ dɛ ko n'i ye cɛw ye ka ɲɔgɔn dan ka aw ba de don dɛ ɔ ɛ muso fɛnɛ n'i kɛtɔ ka barika fɛn fɛn sɔrɔ i k'i cɛ bonya ni e ye ne bonya ka ne ba sago kɛ ni ala sɔnna a ma an bɛ fɛn nafalan sɔrɔ n bɛ min ɲini i fɛ sisan i bɛ taa i bɛ wari minɛ hɔn i bɛ fɛnkɛ san sɛ bi sɛ dɔ san i b'a dilan ka ɲa hɔn i bɛ nafɛn dumanw bɛɛ lajɛlen k'a la i m'a dɔn i kɔni i ka fɛn ye tobili ye sa hɔn awɔ i k'a yiran k'a labɛn ka dɔ di n ba ma hɔn i yɛrɛ ka i ta dun i y'a mɛn ayi n tɛ n ta dun dɛ n b'i kɔnɔ i bɛ n kɔnɔ o bɛ diya ye k'an bɛn ka tile hɛrɛ ni ala sɔnna a ma amina rabi waleya mɔgɔw wulila u taamara u sera dugu cɛkɔrɔbaw de ma cɛkɔrɔbaw ye dugawu saba kɛ a ko dugawu fɔlɔ ye jumɛn ye dugawu fɔlɔ o ye sijan ye dugawu filanan o ye kɛnɛya ye dugawu sabanan o ye labanko ɲuman ye ni ala ye diɲɛ natigɛ fɛn bɛɛ d'i ma n'a ma si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman d'i ma a m'i sɔn fɛn na
fanta mɔgɔninfin hali n'i bɛ se so la walayi man k'i sigi a nunbara kan n'a fɔra i ma k'a to n'i m'a to n'a tor'i kɔrɔ don o don i kelen b'a sara jugu cɛ jɛnɛba o b'i ɲininka e ka nin kuma ninnu kun bɛ mun de kan sisan
ahan ne ye kuma f'e ɲɛna o don na o n ko isa y'a fɔ n ɲɛna k'i ko k'ale ka tobili kɛ ne ye kuma bɛɛ ɲɛf'e ɲɛna n ko anw muso fila bɛ isa bolo k'a fɔ ko mɔgɔw ɲɛ bɛ isa la tobili la n ko an ka lagosi b'o la ɔɔ jaja i ta b'i kɔnɔ han ha muso kuntanba awɔ e kɔni fiyɛfiyɛ kun t'o de ye ka na ne ka da la n'i ka ɔrɔbu magama i la han jɛnɛba ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna sabali fanta sabali dɛ adamaden i bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to isa bɔra k'a fɔ n ye sisan k'i ye wari d'ale ma k'ale ka taa na san sugu la fanta e m'a dɔn k'e ye kasa tɛmɛ kɔnɔ wɔɔrɔ kan han k'ale ka taa jaba yiranen san ani sumala ani lɔgɔti ani tulu k'a ka na naji tobi k'a d'i ma fanta ne ko e tɛ maloya dɔɔni dɛ musoba miliyan filɛ dɛ awɔ dɛ
ha musoba ŋana wayi n filɛ Isa ka la diamant noir ah wayi aa jɛnɛba i m'a dɔn e falen don i yɛrɛ la k'a se fo k'a meleke ko wolonfila kɛ e ko cogo n y'a dɔn cɛ muru kelen don k'e jɛnɛba bolo tigɛ awɔ e tɛ cɛla pɛrɛnni ye sa wa n y'o ye fo k'a ɲɛ fanta kɛ ne b'a dɔn n nakun ye min ye ne nana cɛlasigi de la ne nana furu de la ne ma na furufuru feere la ne ye isa bila k'a ka taa na san ça fait ne nana ŋɔmi yiran na sa kɛ e ma na furufuru feere la ne ma na ŋɔmi yiran na ne t'o dɔ ye dɛ n'i ko ko isa ka taa na san isa nana a fɔ n ɲɛna ko ne ka don a jigi kɔrɔ bari ne a furumuso de ye ne fɛnɛ ye ko ne ka taa na san ye fanta ne bɛ taa nin na in san ye nka a dan ka kɛ nin ye dɛ a dan ka kɛ nin ye dɛ i tulo bɛ n kan na wa jɛnɛba fɛn min e hinɛ de bɛ ne la walahi e hinɛ de bɛ ne la bɛ min f'i ɲɛna n'i b'i ka dakalajɛya n'i ka nafigiya n'i ka solifanaya la nin ye ne ni isa cɛla kuma de jɛnɛba e kafara dɛ i jamara i yadara fo ne ni isa ka sokɔnɔ kuma e bɛ n'a fɔ k'e bɛ n'o kuma fɔ ne fanta ɲɛna n'i b'i ka molobaliya la ne ni isa cɛla kuma i da bɔ a la dɛ fanta i tigɛ gɛrɛ la n'i t'i da bɔ a la n'i b'i da bɔ ne ni isa cɛla la walahi ne b'e ten ci ɲɛ kan e ye mɔgɔ molobali de fanta ayi ne tɛ n bila i fɛ sa ne tɛ n bila i fɛ ɛ isa muso tɛ ne de han ne ko k'a ka taa na san o a furumuso ye ne ye n'a ye wari di ne ma ko ne ka taa san mun na ne tɛ taa san han hali sini n bɛ taa san nka n bɛ min f'i ɲɛ na a fɔlɔ n'a laban ka kɛ nin ye tulo bɛ n kan na wa a laban ka kɛ nin ye dɛ aa ne ba filɛ nin ye sa awɔ i ɲinɛna jaba kɔ han bari n'i y'a mɛn naji n'i y'a mɛn jabaji jaba ko don dɛ i ka jaba san i ka jaba jirannen san o fɔ i yɛrɛ ye isa tɛ yan ba tulu bɔ k'a mɔsi dɛ

ni tulon ni yɛlɛ banna dugu min na k'a tɔ to kɛlɛ ye k'a tɔ to balawu ye ni e ye hɔrɔn kamalen ye walima i ye hɔrɔnmuso ye e ni dugu sigi bilali ka kan
n ba kuma na tɛ i denkɛ de ye wari di ne ma awɔ ko n ka taa dumuni san ko n ka taa sɛ san k'a dilan k'a d'i ma ne fɛnɛ taara sugu la n ye sɛ belebele san ka na n'a ye k'a ko k'a jɛ k'a yiran k'a marine ka ɲɛ n ye poivre k'a la n ye fɛfɛ k'a la mutardi hali majini min bɛ bɔ makan n y'o kɛ ni sɛ in na e yɛrɛ nun t'a suma la n buramuso
buramuso a nɔgɔlan suma bɛ nugu nugu nugu nugu nugu buramuso na i tɛgɛ ko na n ka ji k'i tɛgɛ la
a barika ala ye k'a fɔ ko ne buramuso bɛna yɛlɛma ko ka kɛ tan ɛɛ buramuso wala n y'a fɔ n ko ala ye buramuso ɲuman de di ne ma buramuso min b'a buramuso bonya ka dumuni dumanw tobi ka d'a ma ɛɛ ala ka bɛɛ sɔn buramuso ɲuman na koyi
ala nin diyara n ye sa wala n buramuso miɲɛ min tun bɛ ne la bi dɔɔnin tɛ Eh, n buramuso eh,
na nga an peru dɔɔni awa
ɲɛ bɛ ni sɛ in na awɔ kumalakali la o tɛ ni cɛ a nɛn kan
buramuso hmm? e ala hali n'a kɛra kerekisɛni ye i tɛ ɲɛ a ma i k'o di yan n k'o dun e n buramuso kerekisɛ
k'o d'i ma awɔ ni awɔ lawa ne ka mina min sirila mina ma siri dɛ n wulila n taara sugu la ka gɛɲɛ san n nana gɛɲɛ in yir'i la n ko n buramuso nin gɛɲɛ min filɛ nin ye yala ne y'e yɛrɛ tɔgɔ fɔ wa n ko musokɔrɔba minnu b'u ni da u buramusow ni kan n ko n bɛ gɛɲɛ in da olu de golo kan a ma kɛ ten e bɛ taa fɔ fara ye ko ne y'e bugɔ kun jumɛn na sa buramuso ɛɛ n buramuso ɛɛ o kɛra o nka buramuso i t'a lajɛ dɔɔnin han buramuso sɛ in diyara dɛ n ko maga manzini o b'a la poivre fɛfɛ layi o bɛ nin na kumalakali la nafigiya ni fɛn min kɛra an muso damaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ dan an ni ɲɔgɔn cɛ ne k'o kɛ t'o kɛ kamara ka dɛgɛ n tɛ t'i nɛn kan i m'a dɔn sɛ in diyara sa
buramuso mɔgɔ jigilatigɛ man ɲi dɛ ɛ buramuso e yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'an mɔgɔkɔrɔbaw taala ye negelafɛn ni e nana k'o dilan k'o bɛɛ dun ne ma ɛ n buramuso hali tɛ ɲɛma hali kesekere k'o di yan i y'o fana o bɛɛ dun n buramuso eh. e yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a dɔn ko ka furucɛ n'a furumuso fɛnɛ bila ɲɔgɔn na o man ɲi dɛ n buramuso e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ko negelafɛn o man ɲi dɛ wa n'i ye nin fɛnɛ lakali bɛ ko da i kan o bɛ juguya ni busanko ta ye
ɛɛ n buramuso mɔgɔ tin tɛ e la dɛ mɔgɔ bɛ se ka ni negemafɛn dun i maaninfin ɲɔgɔn kɛrɛfɛ hali a tɔrɔmɔjɔ i t'a d'a ma ɛɛ n buramuso han
nin bila ah. n'i ye kumalakali dabila don min buramuso adamadenya tɛ nin ye dɛ nin t'a kɛ kana nin t'a kɛcogo ye dɛ ɛ eh! mɔgɔkɔrɔba mɔgɔkɔrɔba talan ye negemafɛn dɛ n buramuso hmm. fitinin dɔrɔn nka mɔgɔkɔrɔba talan o fana tɛ kumalakali ye dɛ tiɲɛ tɛ
Eh. Muramuso. A kɛ ala kama i ka fitinin mm -mm. kana n ni ala bila ɲɔgɔn na dɛ
i tulo bɛ n na n'i ye kumalakali dabila n'i y'i bila i pilasi la don min na n bɛ n'i ɲɛmafɛn d'i ma
muramuso anw de ye ɲɔgɔn tala ye anw de ye ɲɔgɔn falen ni ɲɔgɔn gese ye eh muramuso muramuso hmm? fitininini hmm. hali n'a kɛra fitininini ye e muramuso ni bi ta bala ko diya han
n bɛ taa nin tɔ bila so kɔnɔ kɔfɛ n bɛ tila k'o dun
n'i kɛra aritisiba ye walima i kɛla jamana baarakɛlaba ye ni hakilina ɲuman t'i fɛ baara kɛra fu y'i bolo

nka ala ma ye arahamani masa ko ko bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ tulonkayɛlɛ tɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'ale ala ka hinɛ tɛ jigin yen waleya mɔgɔw de bɔra u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye k'a jira k'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bii fɔ ko bolokɔni den kelen k'o tɛ se ka bɛlɛ ta o tuma maaninfin ko n'i tora faso jɔ baara la n'i tora faso ka ci la i su jugu ma taa lahara

e mun de ye ne fanta ye eh, o ye bi ta ye fanta ne muso fɔlɔ de ye ni kuma diyara n na n b'a fɔ n ko n woloba de ye e ye ne ba de o yɔrɔ e muso de ye ne ye dɛ eh, ne muso de ye kɛ o de kama ne y'a f'i ɲɛna n k'i kana to ka ne bila ka taa sugu la i kana ne bila tobili la ne muso de ye i b'olu ko ninnu dabila isa
siɲɛ fɔlɔ la ne ma kangari da e ye n ko ko min bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔ n k'i kana bɔ ka taa n yaala diɲɛ ye eh, ne y'e ka kuma fɔ jɔn ye eh, ne m'i ka kuma fɔ mɔgɔ si fanta isa ne y'o kuma fɔ e isa ɲɛna a donna i tulo yan fɛ ka bɔ ni yan ye yɔrɔ eh, ne ko isa ni ko min tɛmɛna ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ o mun de la e isa b'o kɛ yuguyugu bali ye k'o sigi i kun na mm. ka sɔrɔ ka bɔ ka taa kɛnɛ ma k'a ye na ko yuguyugu bali cira dɛ ne y'e ka kuma jumɛn fɔ mɔgɔw ye fanta kɛlɛ dabila sa i ka jisuma dɔɔni k'i koloji la ne ye mun de kɛ tuguni isa ne ma nasɔngɔ d'e ma sisan k'i ka taa na san ka na diyan n ko jabaji de nege bɛ n na o ma kɛ ya o kɛra ɛ isa y'a kɛ ne fanta ɲɛna sisan i n'a fɔ i bɛna bɔ ka taa na san jaa i nana nasɔngɔ di jɛnɛba ma k'o ka taa na san e fanta ne ma kɛ ten sa e ye nasɔngɔ di ne ma e, ne nana jɛnɛba fɛ yen ne ma dɔwɛrɛ fɔ n k'a ka don n jigi kɔrɔ n k'a ka n malo sutura a ka nasɔngɔ minɛ a ka taa najinanw san ka na n'a ye ne ma dɔwɛrɛ fɔ jɛnɛba ye o ne ma fosi fɔ a ye n'o tɛ wa foyi ma digi n na dɛ jɛnɛba de b'i fa yɛrɛ la ka na ne nɔfɛ n ka da la ɛɛ fanta mɔgɔ i bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to n'a fɔra i ma k'i k'a to n'i m'a to n'a tonn'i kɔrɔ i kelen b'a cɛ ne m'a fɔ n k'e kana isa bila tobili la ne m'o f'e siɲɛ fɔlɔ la sisan e bɛ nasɔngɔ di isa ma ko isa ka taa na san nin ka k'a fɔlɔ n'a laban ye dɛ nin ka k'a fɔlɔ n'a laban ye ni jɛnɛba bolo tɛ ɲini ka su ne ɲɛ la. ɛɛ fanta ni jɛnɛba y'o kɛ a ma ko ɲuman k'o ye dɛ ne muso fɔlɔ de y'i ye ni kuma diyara n na n balimamuso y'i ye ni kuma diyara n na n woloba yɛrɛ y'i ye e ni ne de kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ne ma jɛnɛba bila o bɛɛ la o ye kɛlɛtigɛ kumaw de ye ne tɛ kɛlɛ yɛrɛ de fɛ n ka du kɔnɔ yan nɔ yɔrɔ i tɛ kɛlɛ fɛ dɛ mhm. wa isa i sirann'o min ɲɛ dɛ i ma taa k'o kɛlɛ dan dɛ eh, mun de la i bɛ troisième guerre mondiale dɔn wa eh! n bɛn'o de wuli i ka so bi fanta n bɛ min f'i ye guerre ko kuma in bila troisième guerre mondiale ala k'an kisi o ma guerre mɔgɔ miliyɔn mugan o tor'o la e bɛ guerre ko kuma fɔ mun na kɛlɛ man ɲi i bɛ nin dabila fɛn o fɛn bɛ se ka to nin guerre ko in tɛ wuli yan nɔ ne isa ne b'o k'i ye i y'a mɛn yan. payi isa n bɛna min f'i ye sisan a bɛ se ka gɛlɛya i bolo dɛ nka n bɛna a nɔgɔmani f'i ye. ɛ o ye mun ye. n kɔnɔ sisan. i bɛ nin musofini in don ah! i bɛ taa na san sugu la ka na diya ah, fanta fanta o ko sugu ninnu dabila sa ne bɛ nin don cogo di
isa i dun bɛ nin don dɛ i gɛrɛ yan fanta mun de bɛ yen isa i gɛrɛ yan fanta olu dabila sa hmm, isa ne b'a yir'e la n ko ne de ye fanta ye ne bɛ kuma f'e ye e bɛ tila ka t'o yala diɲɛ ye ka kangari d'i ye ka dɛsɛ n'i m'a to mɔgɔw ta la i b'a to ala ta la
fanta i ka ko ka gɛlɛn dɛ i ka ko ka gɛlɛn kojugu ne mana nin don mɔgɔ tɛna yɛlɛ ne la nin don nin don nin don isa nin minɛ i k'a don n b'a ye yan de ye ɲɛfɛla ye isa i m'a dɔn e ye musoya don galama la alahu akubar ne de ye fanta ye awɔ fanta yɛrɛ yɛrɛ de ne de don
fanta nin dabila sa komi e ko k'i tɛ taa na san k'a di jɛnɛba ma n'i ye muso fini don ka taa na san siɲɛ kelen o t'a ko bannen ye wa o y'a bɛɛ de bannen ye
fanta nin ye mun ko sugu ye e bɛ fɛ ka ne lebu de yan ka n yira diɲɛ na ne m'i yira diɲɛ na isa e de y'i yɛrɛ yira diɲɛ na sisan i bɛ nin talon i b'o don.
ee ayi fanta an ka talon ko in bɔ a la i ne tɛ se ka tagama ni nin ye dɛ ɛ ne bɛ tagama ni nin cogo di ɛ i bɛ musow yɛrɛ parilen dumasidonya fɛ u bɛ talon jan sanfɛ mais n ko babini b'a bɛɛ bolo u bɛ dɔɔni tagama dɔrɔn u b'u ka babini don u sen na ne bɛ se ka nin don cogo di.
isa talonna tagama man nɔgɔn dɛ nka i b'a kɛ bi ne m'i sɔsɔ k'i tɛ babini bila i kun dɛ nka talon in i b'a don ne fanta ɲɛkɔrɔ ka bɔ i bɛ segin n'a ye ɲɛkɔrɔ a don i sen na.
sabali sa isa talon in don sa tile bɛ ka gan i ko ten nin yɛrɛ tɛ kun mɔgɔ sen na yɛrɛ
ɔhɔn i dege a tagama cogo la ka ka mun kɛ n'i k'i dege a tagama cogo la a bɛ kɛ cogo di ee isa ɔhɔn e tɛ talon na ne sen na an ka taa isa n ka samara bobara kana kari dɛ